aa kalatatu inachoka kumudzi ku Malawi obwande mukuti cha achimwene chikhulupiriro chonse chilipo kuti moyo wanu kumeneko ulinso bwino ifenso abale anu kuno kwanu ku Nyasaland ayi ndithu Mulungu akutisunga Cholembera kalatayi sichina ayi ndafuna kuti ndikuninkheni moni inuyo achimwene anga okondeka. Matchona. Achimwene amene pena ndimaona ngati zakuno simulabadansoyi. Munatchona basi. Ndayamba pang'onopang'ono kumavomereza. Ndayamba kuvomereza kuti inuyo zoti mudzabweranso kuno nde aah! Nikisa achimwene. Mapwevupwevu akumeneko akuoneka kuti akuzunguzani mpakana kuiwala nazo ife abale anu kuno kumudzi kwanu ku Chikumbeni. koma zitachitika kuti mwina mwake chikumbumtima chanu chakusautsani ndipo mwina mwaganiza zopondetsa phazi lanu kuno e mudzapeza ndithu mudzi wonse utasasuka achimwene mmene tikutsikira ku masano makono zimakhala zinthu zopatsa mantha kwa basi mmodzi mmodzi tikumapita ndithu ku nsabwerako ine ndikudziwa kuti mudzinena kuti a obwande imfa ndi imfa basi zoonadi Koma imfa zina zimapweteka achimwene chifukwa umadziwa ndithu kuti komatu imfa iyi thandizo la zachipatala likadakhalapo, ayi ndithu bwezi moyo uwokha titapulumutsa. Kwathu kuno achimwene zikuoneka kuti nkhani zachipatalazi kumtundako sakumalabadanso kwenikweni. Mankhwala enieni oletsa litsipawa kuti apezeke pomakhala matatalazi achimwene. Zikuoneka ngati tsopano mavuto ngati amenewa tayamba kuwazolowera Chayamba kukhala chikhalire tsopano kuti a basi ndi mmene zinthu kwathu kuno ziyenera kukhalira. Ndisaname zimandimvetsa chisoni. Zina zake zikamachitika ndikumaona ndithu amaudindo akungokhala osachitapo kanthu. Zikumakhala zinthu zodabwitsa kwabasi. Mavuto tafika powazolowera ndikusiya kumawaonanso ngati mavuto. Tafika pozolowera kuti ndalama zogula mafuta othira mu ambulansi palibe basi tiye tidzingokhala zipangizo zogwiritsa ntchito kupanga anthu operation zasowa palibe basi tiye tidzingokhala bola moyo zipatala zina madzi kumavuta kumene ayi ayi it's okay bola moyo basi ayi ayi amwene kwathu kuno tikulekerera zambiri kwa basi tikupereka danga kuti anthu ena ake azichita ntchito akaphulira ntchito asamagwire molimbika ena ake ndithu amadabwitsa kuti koma kodi m'maofesimo amakachitamo chani ntchito yawo ndi yosonkhanitsa chuma kuti zinthu zina zake ziyende chumacho ndiye chimasonkhanitsidwadi ndithu koma koyenera kufika chumacho osamapita ayi zimakhala zinthu zodabwitsa kwabasi pena pake ndithu ndimaona kuti aa zinazake sizikuyenda kwathu kuno alipo ena ake sakugwira ntchito yawo bwinobwino mukumbukira inu mmene tidakambira nkhani yokhudza chipatala cha khansa kwathu kuno ayi tikamaliza chimenechi abale ndi alongo amene amanka napita kunja kukafuna thandizo azithandizidwa konkuno Koma amwene, mmene tinayambira muja kuyankhula, kuyankhula, kuli zii, opandapo chinthu chilichonse chochitika, kapena opanda munthu ofotokoza, kuti ayi ndithu, nkhani ija tsopano, ili apa, zikumadzioneka kuti zofuna zathu zimakhala zozondoka kwabasi, mwinanso ichi nchifukwa chake nkhani ija ya mzimayi wokonda zobulumunyabulumunya ija mathero ake sanadziwike bwinobwinoyi mukumbukira inu mzimayi wokonda zobulumunyabulumunya nthawi imene amasiya ntchito ku bungwe lijali paja adanena kuti aha ndikuzitaya inde koma ndisanazitaye ndafuna ndigudule kaye mmemo wa gule Ndimakakamizidwa ndi mayi Kooh kuti ndipereke ntchito kwa mnzawo wina, Oga Oga, wa ku Nigeria, dzina lake Chifi. Akusiya ntchito okonda zobulumunyabulumunya, adakambapo kuti, Ndikuchoka inde, koma mayi Kooh si masewera akuluakulu. Kumachitika zinthu kunja kuno akuluakulu. Ngati mukuona ngati ndikunama, ine ndilipo fufuzani ndipo ndikupatsani umboni wonse. Amwene, nkhani ija idangoti zii. Palibe woonetsa chidwi kuti mayi Kooh akutchulidwawa Mbali yawo pa nkhani zimenezi imakhala yotani? Nawonso a bungwe lothetsa ziphuphu za komaso anangoti duu! Zimene adakamba mzimayi wobulumunyabulumunya palibe amene adaonetsa chidwi. Ndi mmene kwathu kunotu timagwirira ntchito achimwene. Timasankha milandu yoyenera kuthamangitsa, inayake ikakhudza anthu enaake, haa nikisi! Isiyeni imeneyo. Amwene, its okay its okay nchifanira ngakhale nkhani zija za uja satana uja zinkamveka pakatipa zija zoti komatu auje akuti ndi satana amagwirizana zotere komanso zotere ayi ndithu kuli zii nkhani mmene ikuyendera osadziwika mwene pena pake ukakhala ukumati kodi kwathu kuno ndiye chimene chidzayende ndi chiyani no zimamveka kuti satana amabwera kwathu kuno kudzachezacheza kenaka basi wautali anyamata ake a satana amene adadzagwidwa pakatipa ayi tagwira anyamata ake a mkulu ameneyu ayi ndithu anatuluka anapita ndi amfulu zawo zinayera basi kwathu kuno koma kwadzadza mamafiya ndi maninja enieni amwene zenizeni zija timaonera mumafilimu zija ndi zimene zimachitika kwathu kuno nchifukwa chaketu ndalama zathu za misonkho zikumakanika kufika koyenerera achimwene matumba olowamo achuluka mamafiya ndi maninja akuno akumachita nazo osati seweroyi ndipo kufufuzidwa sangafufuzidwenso chifukwa kuno ngakhale kufufuza timachita kusankha nkhani zofufuzazo anthu ofufuzidwawonso amakhala ena ake osati aliyenseyi Ena nkhani zawo zimangosesedwa basi n'kuponyedwa chapena pake. Koma kukamveka kuti mphunzitsi winawake anasiya ntchito yauphunzitsi koma amapitirizabe kulandira ndalama ndi ee kuvutatu kuvuta. Akasinja mkati, kukamusaka mphunzitsi abweze. Imeneyo ndi kolapasono, ndipo sitikusekerera kolapasono. Koma nanga zinazi zikumamvekazi bwanji? Imene ijanso si kolapasono? Nanga bwanji sitikufuna kufufuza? aya aya abwande aya mukulankhula bwanji kodi mukufuna kuti otchetsa manja eti penatu ndikamalankhula ndimalankhulatu ngati wambwebwe koma ndimakhala ndikunena zoona achimwene sipaja amati omisala anaona nkhondo zinazi muzazimvetsa bwinobwino nthawi ina yake koma pano tatiyeni ndidzingokhala ndikudziwa mwina mwake mudzikhala muzifunsa kuti koma kodi mmesa kumene kuli makosana otsutsa ndiye zonsezo sakuziona zikumachitika iwo akungoyang'anira mmesa ndiye udindo wawo umenewo kuonetsetsa kuti zinthu zikuyenda mchimake ah, kutiko mmesa nawonso akumakhalanso kuti ali ndi zawo zimene ankachita zimene atangopitiriza mavuvu ndiye kuti ziwasokonekera awatulutsira tikatundu tina ntina timene adaponda kalekale otsutsa samalankhula kuno akudziwa nawonso anapangako zomwezo amadziwa ndithu kuti kungoti titamika apa zathu zijanso anthu azidziwa lero lino nkhani ngati zimenezi oyenera kulankhula anakhala chete ifeyo alolida tilibenso otilankhulira ayi tilibenso otimenyera nkhondo awo amene ankatimenyera nkhondo kalekaleyo anakhala pansi achimwene mavuto awo ndi mavuto athu anayamba kusiyana sitimweranso chikho chimodzi tikamadandaula kuti chingwa sitingakwanitsenso chakwera mtengo kwambiri iwo amakhala kudandaula kuti koma abale ndege ndiye yanditopetsa kukwera bwanji tikamadandaula kuti abale koma wadawada mpaka nawafika pamenepa iwo amakhala kudandaula kuti soseji imene akupanga pano imakhala yothira soya pikesi kwambiri mafuta agalimoto akakwera mtengo iwo amakhala alibe nazo ntchito awo amalandira aulere mafuta phwamwamwa akadwala sapita nawonso zipatala zathuzi nchifukwa yake tikamati inu ujeni kulibetu kuno siziwakhudza ayi ana awo sukulu sapita zathuzi zophunzira pansi pa mtengo nchifukwa yake ngakhale zitamveka kuti inu kwa za mmimba primary sukulu kaya dungulinya lea sukulu kapena pansi ya ludzu primary sukulu ana athu akukhala pafumbi kodi loko ayo angamveke bwanji